Raibh maidin deas agat.
Fáilte isteach, a éisteoirí agus lucht YouTube. Bhí muid ag iarraidh ar feadh leathuair resolve the technical difficulties and tackle leis an podcast. Whoever knew unmuting the computer was such an impossible task. Bhí muid ar Zoom agus thiocfadh liom Liam a fheiceáil. Thiocfadh liom Liam a fheiceáil, thiocfadh leis mé a fheiceáil ach agus thiocfadh leis mé a chluinstin ach cha raibh mise in ann é a chluinstin. I was like, what is going on? Agus thriail muid, thriail muid Google Meets agus agus the wee sound icon was going for Liam, I was like, hmm, tá seo aisteach. Agus bhí muid ag, bhí muid ag cuartú ar Google like real technical difficulties.

Eh, sabiondo, caidé mar atá tú. Ah, tá mé go bhreá, tá mé i gceart. Yeah.
Ar mhaith leat, ar mhaith leat míniú do do achan duine caidé is ciall le
sabiondo. Well, sin, níl mé cinnte más más buan mo chuimhne, but eh, sílim An rud a dúirt Conan liomsa ná sabiondo sin duine ina ar a bhfuil cuid mhór tuiscint aige ar chúrsaí an tsaoil agus in amanna níl an t-eolas ar fad acu. So ansin like tá sé cineál dóigh maslach a rá

i mbialann i mBaile Átha Cliath agus mise, Pau agus Liam ann agus bhí rún ag Pau go raibh sí ag iarraidh chicken wings, alitas in Spáinnis, agus cha raibh siad ar an bhiachlár agus muidne mar ghnáthfhir as Éirinn, dúirt muid, ah, it's not in the menu, it's, you've no chance. ach Pau mar duine. Didn't give up on her dreams. Bhí sise, bhí sise ag, dúirt, chuir sí ceist ar an duine, Is there chicken wings? I don't see them on the menu agus b'éigean, b'éigean don waiter dul go dtí an chistin agus cur an cheist agus fuair Pau na chicken wings agus bhí muid, bhí muid mortified, bhí muid náiriste.
It was like,

That's like, sure that's like a third year French class nach ea? Ag St Pat's. Beidh Seán Duggan as lámh é. Je m'appelle Seán Duggan!
Sin an rud agus tú ag foghlaim teangacha sa scoil, níl tú, ní chuireann duine ar bith blas ar an teanga. Yes, na daoine ag foghlaim Béarla anseo it's hilarious. I go to the mountain and and at the weekend I see my mom and no that's not even it but you know they don't ní thig leo an blas a chur orthu. Dúirt Paul nuair a bhí siad sa scoil ag foghlaim an Bhéarla dá gcuirfeadh duine inteacht blas Béarla orthu bheadh na daoine eile ag gáire like ah you're trying too hard. An bhfuil an focal giri ag Paul? Giri? Giri yeah yeah.
Yes, yes. Sin an rud, déanann gach duine sin fosta. Agus athraímse mo ghuth daofa, cuirimse blas iontach nádúrtha chugainn, orm. Agus bíonn, you know, síleann na daoine óga go bhfuil sin amaideach, and cuirim mo bhlas Éireannach ar ais orm, and then ní thuigeann siad mé, so I'm just doomed to being made fun of by these

aimsir caite níl mórán difear idir an aimsir na haimsirí difriúla you know the different tenses so I go to a mountain last weekend I play football you know rudaí mar sin agus to tell you an tá mo boss iontach maith ag déanamh aithris like um but so just being ag aithris ó bhéarla is pretty which makes it really hard to teach them better English. Sin suimiúil mar tá mise mar tá mise ag foghlaim na Spáinnise agus bhí mé tá like tá an aimsir caite an-chasta sa Spáinnis sin an rud is casta faoi like tá rud tá Tá an gnáthaimsir caite, like chuaigh mé ag an áit seo ach ansin tá rud ann, tá rud ann a deireann tú bhí mé ag ithe, so tá foirm de like abair go raibh foirm de ithe ann or ith ann a deireann tú bhí mé ag ithe, so sin sin briathar amháin agus nuair a tháinig duine isteach ach dhá foirm difriúil don aimsir caite ach bhí mé ag foghlaim seo agus mhínigh mé do Pau ó finally tuigim na hamantaí ina úsáideann tú seo agus dúirt sé á tá sin go maith mar tá cuid mhór daoine sa Spáinn nach bhfuil ann go háirithe i dTír na mBascach nach bhfuil nach bhfuil sin acu agus sa Spáinnis just úsáideann siad an an perfect past tense an t-am ar fad mar sin atá acu eh, i mBascais.
That's so true. That's so true Conán. That's so true.

Another time, another time.
Hey, I'd say that door. Stop knocking.
Yeah. Somebody give me a hug déanfaidh mé an suíomh idirlín duit. Tá sé iontach maith fá na foghlaimeoirí chun fáil aithne na haimsire difriúla, the different verb, the different verb sequences and stuff. Chuir mise isteach ag an ag an suíomh seo agus bhí gach rud this is for learners, every single thing was in Basque every single thing was in Basque but eh bhí sé cuma ina ndóigh ar just cineál an an teanga agam Sure, but but yeah, ach sin eh, sin stíl stíl foghlama a dhéanann daoine gach rud sa sa chuspóireach, like target language, tá mise ag úsáid aip anois Busuu, fá choinne mo chuid Spáinnise agus bíonn bíonn na gach rud atá ag míniú rudaí tá sé sa Spáinnis fosta ach níos níos éasca, but tá sé iontach maith an aip mar Tá tá rud ann agus eh cosúil le cosúil le Facebook bíonn cairde agat agus ansin achan tseachtain nó b'fhéidir achan trí lá bíonn dúshlán agat rudaí a rá sa sa Spáinnis agus caithfidh tú é a rá é a thaifead agus é a chur chuig do chairde agus ansin eh deireann siad leat oh rinne tú seo go maith nó tá seo an meancóg atá déanta agat nó rud cosúil le sin. An-mhaith. Agus seo daoine atá ar an aip iad féin fosta. Yeah, tá sé, tá siadsan ag foghlaim an Bhéarla, mar shampla, agus bheinn, bheinn, bheinn, uh, ag ceartú rudaí, uh, a dúirt siad nó a scríobh siad.

Of course I have. Of course I have. Nuair a bhí tú sa bhaile nó? Nuair a bhí mé i mBaile Átha Cliath i ndiaidh briseadh suas amháin, I just went all out. I just went all out. Agus ar ar fiú ar arbh fhiú é sa deireadh?
Ag amharc siar, tá an oiread sin daoine i mBaile Átha Cliath, níorbh fiú é, but yes, bhain mé sult as. Agus cadé, cadé a, cén fá, a bhfuir tú níos mó super likes nó níos mó? fuair tú, fuair tú níos mó, níos mó super likes agus tháinig siad níos, uh, aye, they came more frequently. Agus, uh, you know, it was unlimited fosta. So, aye, but fairly unhealthy, nuair a cruithníonn tú caidreamh, to just ha, to just, uh, yeah, and then tháinig mise duine éigin, a raibh suim agam orthu, agus bhí mise, uh, ag crochadh thart leis an duine seo cuid mhór ag an am sin, then d'fhág mise. Uh, ní raibh mé i mo chónaí sa ceantar sin níos mó, then bhí mé ar cuairt trí bliana ó shin agus agus bhí seisean críochnaithe agus an sin bhí sé sin side sin san tinder bhí sin just remember thinking whenever you're like that you remind yourself of Gollum from Lord of the Rings you know like over the screen like my precious so, all emaciated and you know you only think of one thing the precious
like like as and rod and rod nach maidm

agus. Never really got into it that in depth lad, ní raibh mé mar sin riamh. But just an smaoineamh sin go bhfuil an algorithm i gceannas ar cén dóigh a thig leat bualadh le daoine nó. Aye, bhfuil saol rómánsúil agat, do you know, full of ghosts. Páirt mhór de do shaol agus tá an algorithm agus nach dtuigeann tú na rialacha taobh thiar de agus nach míníonn siad na rialacha, tá na rialacha rúnda acu.

Bascach arda seo. Tá sléibhte tíre ina measc, they're like mini Errigals everywhere agus tá tá crainn dúchasacha agus giúis gach áit it's really nice like um so tá Lísartsa suite ag bun sort of gleann cosúil leis sin le Owenigall Trees. Was Really? Fada Really?
ó sa gama.
Aye, not really, about twenty minutes drive bhí an cúlbhóithre. Agus tá an cider house ann, chuaigh muid ag an teach tábhairne roimhe agus bhí mise ábalta comhrá bheith agam insan Bhascais leis an fhreastalaí agus bhí sé ag insint dúinn go raibh fear iar-pholaiteoir as Newry agus teach aige sa cheantar.

long day agus ag an bhí muid ag an cider house ag thart fán trí a chlog i think so cider house é féin tá cuma air cosúil le just grá teach uh níl fiú like níl fiú like fógra mór taobh amuigh you know it's not like Nuair a deireann tú grá teach grá teach like basque farmhouse.

bhí is cuimhin liom like bhí i gcónaí Basshunter na tunes a raibh an tóir is mó orthu Bluetooth Bluetooth messages like bheadh bheadh mo chóipchearr bheadh Basshunter all I ever wanted I was like lad Bluetooth that to me agus bhí sé bhí sé ag siúl bhí sé ag siúl thart ag seinm os ard an Basshunter like

Níl mé ag caint faoi Slaughtneil Stands, tá mé ag caint faoi like mé ag fanacht sa scuaine taobh amuigh cos that's about as close as I ever got to the Cúirt at that age. Closer than I am now. no, eh, you know, but like Tír Chonaill, iarthuaisceart Tír Chonaill, like Machaire Rabhartaigh Teileann, bhuel níl sin iarthuaisceart but like yeah like smaoiním faoin nuair a smaoiním faoin boladh sin den wet fake tan do you know smaoinímse ar na laethe sin like yeah cos bhí sé i gcónaí ag cur fearthainne agus bhí gach duine bhí na cailíní i gcónaí ag caitheamh fake tan agus bhí an boladh sin i gcónaí ah i gcónaí ins an aer. Ní dheachaidh tusa an Ghaeltacht no! An deachaidh an deachaidh.
Bhuel bhí chuaigh mé an deachaidh mé sa scoil chuaigh mé go go hOideas Gael, triúr i nGleann Cholm Cille.
Aye, ach ní dheachaidh tú mar Nah. mar scoláire. Nah. The real experience, the real deal.
Nah.
An raibh tú ag iarraidh ghabháil? Cha raibh, cha raibh suim agam ghabháil, mar, like, ag an am sin just bhí mé ag iarraidh a dhéanamh caidé a bhí daoine mo, Yeah. mo rang nó daoine sa teaghlach a dhéanamh, bhfuil a fhios agat. Out of interest, cad é a shíl tusa faoin Ghaeilge agus faoin Ghaeltacht ag an am sin? Did you think, ah, that's a stupid idea or i ndáiríre? Ní raibh móran smaointe agam air, just shíl mé sé, ah, seo rud a, like chuaigh mise chuig Dromantine agus like, ah, tá an Ghaeltacht cosúil le seo, ach amháin bhí sé níos daoire I was like b'fhearr liom gabháil go Dromantine mar tá níos mó daoine a bhfuil aithne agam orthu ag dul ansin agus yeah yeah but níor like in our rang sa scoil b'fhéidir b'fhéidir de de rachadh an mhórchuid de na buachaillí rachadh nó b'fhéidir grúpa daoine amháin a chuaigh sa méid. Chuaigh mise go Dromantine agus bhí mé dhá bhliain déag d'aois an samhradh sular thosaigh mé ar an mheánscoil. Agus thaitin sé liom, ní raibh ach cúig lá, ceart agam, sílim, cúig lá. I remember thinking at twelve, I remember thinking even then,

Níl agam.
Níl agam, níl agam.
Sin ceart ó thaobh an flitéachnis. Ach ar ais, hé, ar ais go dtí an uh, teach cider. Uh, so... Deirimse, úsáidimse na focail seo, just díreach nach bhfuil mo chuid Gaeilge, nó Béarla, maith go leor, le cur síos snásta a dhéanamh ar na cúrsaí seo. So, tá an locht orm.
Eh, Aye, ar ais go dtí an teach cider, cad é, uh, cad é a tharla nuair a, Nuair a chuaigh sibh taobh istigh.
Ok. Teach cider, Cad é a tharla? Ahm, níor tharla mórán. Shuigh muid síos. Bhfuil a fhios agat cad é tá iontach amaideach like an coincheap faoi na mascanna in amanna mar, cuireann tú an masc ort agus tú ag siúl isteach tríd an cider house leis na vats. Tá 15 duine ag na ag na vats ag ól, níl mascanna orthu. Siúlann tusa tríd na vats agus tiontaíonn tú ar dheis ag do thábla, masc ort, suíonn tú síos ag do thábla, baineann tú ort do mhasc and that's you, nobody wears a mask for the rest of the experience! Aye, tá sé iontach aisteach an riail, an meon sin, it's like a.

Ah! Yeah, osclaíonn tú, osclaíonn tú an Tá cnaipe ann cosúil le lever agus osclaíonn tú é mar seo agus tagann an cider amach agus scairteann tú txotx Txotx féin ag gach duine. Tost or
txotx. Dúradh liom ag an am but Conan ní cuimhin liomsa. Agus scairteann tú txotx agus dar ndóigh rinne mise meancóg, chuaigh mise ar dtús agus fuair mise mo dheoch but no caithfidh tú fanacht go dtí an deireadh. Agus rinne muidne sin arís agus arís agus arís. D'ith muid ach níor ith muid mórán. Faigheann tú, bhí, bhí cúpla platter ann do gach cúrsa idir, sílim, beirt déag, ceathrar déag, something like that. Do you know, tá tú ag tábla mór so bhí tú ag ithe, bhí, bhí, bhí, bhí cúrsa ag teacht b'fhéidir gach fiche bomaite gach leathuair a' chloig but ní mórán like, Ag ceol ná, ná,

chunk of bone and tearing into it like I know eh um yeah agus yeah bhí sé bhí an bhí an cnámh thart fá chomh tiubh le sin agus chomh hard, chomh fada le sin agus anyway um Aye agus you know dar ndóigh tá sé go hiomlán dearg taobh istigh níl sé níl sé cockroach mar a dhéanann muidinne. Agus sin an rud, sílim, yeah, they were like uh, cutting it up agus uh, dúirt siad, okay Liam, you are the guest, you get the best piece. So and the best piece was the bone. class, class.

Agus sé iontach aisteach ag glacadh cnámh agus mar a luaigh mé tá an feoil ar fad dearg taobh istigh. Aye aye. You're just staring at a red meat and a bone you feel very like very carnivorous.
Agus agus an t-am an t-am uilig bhí sibh bhí sibh ag ól an méid leann úll is a bhí sibh ag iarraidh.
Ah, barraíocht, Colm, barraíocht, barraíocht. So bhí, bhí an vat ar fad daoibhse le, le hól? Nó an raibh, an raibh teorainn ann leis an méid a thug No, uait? ní raibh teorainn ann. Deir daoine, luaigh duine éigin liom inné actually, go n-íocann tú fá choinne

Agus cá mhéad uair an chloig a bhí sibh sa teach cider? Bhí muid an in éirí ar an neosama.
Time ceased to exist as a concept for me. Cúpla deoch. Is cuimhin liom, is cuimhin liom ag pointe éigin bhí mé ag smaoineamh Do you know, pff, I have no hope here. I've no hope. Do you know, bhí mé ag rá liom féin, bhí, bhí deireadh seachtaine mór agam an seachtain seo chaite roimhe sin agus, ah, you know, ní raibh seo ins an calendar go dtí an lá

bheadh like an vat seo bheadh blas áirithe leis bheadh an vat eile bheadh an bheadh an cider níos níos tirime agus b'fhéidir níos láidre bheadh an vat seo ins an vat seo bheadh an cider níos níos séimhe do you know.
Ba bhreá liom dul. Cén uair a stopann siad sin a dhéanamh? Like i mí Aibreáin nó? Go traidisiúnta, yeah, stadann siad ag déanamh i mí Aibreáin, but mar gheall ar turasóireacht agus go háirithe anois mar gheall ar Covid, sílim, deir daoine go mbeidh siad á dhéanamh i bhfad níos faide isteach sa bhliain, i bhfad níos moille sa bhliain. So.

nár labhair muid faoi but yeah. But Cén Tá- crann is fearr leat a Conan? An crann is fearr liom. Ah! I'd say... The oak. An, an dearg. An dearg an most... Sin an focal céard?

agus ar an bombshell sin fágann fágann muid thú slán don tseachtain. Slán a chairde. Slán, slán, slán. Ah, okay.